Moni omvera kulikonse kumene muli. M'phunziro ili tikupitiriza kuyang'ana nthawi zosiyana ndipo mu phunziro la lero tiona nthawi yakale. Timazindikira bwanji kuti Mulungu kapena Baibulo likukamba za nthawi ina yake? Nthawiyo imatha kutchulidwa. Komanso timatha kuzindikira pomwe tikuona malangizo amene aperekedwa mu ndimeyo kapena mu mfundo imene ikukambidwayo. Zimenezo zimatha kutithandiza kuzindikira kunena kuti, okay, nthawi imene ikukambidwa apa ndi nthawi yakale kapena iyi ndi nthawi yatsopano kapena nthawi imene ili mkudza. Tatiyeni tikaone pa Aefeso 2 vesi 11. kukalekeza pa 12 pamene akuti, Chifukwa chake kumbukirani kuti poyamba inu amene munali anthu a mitundu ina mwachibadwa ndipo munkatchedwa osachita mdulidwe ndi amene amadzitcha okha a mdulidwe, zimene zimachitika m'thupi ndi manja a anthu, kumbukirani kuti nthawi imeneyo inu munali opanda Khristu. Simunkawerengedwa ngati nzika za Israeli ndipo munali alendo pa pangano la lonjezo, opanda chiyembekezo ndi opanda Mulungu m'dziko lapansi. So, apa tikutha kuona kunena kuti Paulo akukamba ndi gulu limene nthawi ina yake silidali chimene lili tsopano pa nthawi imene Paulo akufotokoza zinthu zimenezi. Ndiye akuwauza kuti takumbukirani kuti nthawi imeneyo inuyo umu ndi mmene inuyo mudalili pali magulu awiri amene afotokozedwa m'ndimeyi pali gulu limene nthawi imeneyoyo zawo sizidali pabwino nde pali gulu lina limene zawo mu nthawiso yomweyo zinali pabwino mkana uyu amene wabwera apayu paulo akunena kuti mukumbukire kuti zimene anthu awa akuyenera akumbukire ndi izi choyamba anali anthu opanda yesu khristu Anthu amenewa sankawerengedwa ngati nzika za Isiraeli. Anali alendo pa pangano la lonjezo, kutanthauza kuti Mulungu anapangana pangano ndi anthu ena ake napereka malonjezo. Zimene anthu awawa anali alendo, analinso anthu opanda chiyembekezo. Anali anthu opanda Mulungu m'dziko lapansi. Ndi munthu womvetsa chisoni wa mtundu wanji wotere munthu opanda chiyembekezo, munthu opanda china chilichonse kungokhala kuti iyeyo ndi munthu adabadwa. Ndi zimene anthu awawa adali. Akuwauzatu kuti akumbukire chifukwa chonena kuti mu nthawi imene Paulo akufotokoza zinthu zimenezi, zinthuzi zasintha. Sizilinso monga mmene zinalili kale. Nthawi zina zimafunika kuti anthu akumbutsidwe m'mbuyo kuti mwina akalemekeze chinthu chimene chilipo tsopano. Ndiye tatiyeni titsimikire mfundo zimenezi pamene tikuona mavesi awa. Mavesi amenewa akuchitira umboni zinthu izi zidachitika ndipo nthawi yake tikuona kuti ndi nthawi imene Yesu Khristu anabwera pano pa dziko namadzatumikira. Koma akuti anabwera kwa ake, anabwera kwa mtundu wake. kwa ana ankhosa amene anatayika, amene ndi Israeli, osati anthu a mitundu ina. Tatiyeni tione pa Mateyu 18:11, pamenepa akunena kuti Mwana wa munthu, kukamba za Yesu Khristu, anabwera kudzapulumutsa chimene chinatayika. Ndiye kodi chimene chinatayikacho ndi chani? Pa Mateyu 15:24 akuyankha chinthu chimene chinatayikacho pamene akunena kuti iye anayankha kuti ine ndinatumidwa kwa nkhosa zotayika za Israeli zokha. Sanabwelere anthu ena onse kupatula ana a Israeli. Ndiye nthawi imene anthu a mitundu ina anali opanda Khristu, ndi nthawi imene Yesu Khristu amatumikira anthu ake amene ndi ana a Israeli, amene ndiye nkhosa zotayika zimene anabwera kunena kuti akazisungezo. Nthawi imeneyi ndi imene anthuwa zawo sizinali pabwino. Mwina mongothandizana chabe chifukwa nkhaniyi sikuti inayambira apa. inali nkhani ya mzimayi wa chisamariya amene uh, mwana wake anali ndi vuto nde amapita kwa yesu khristu kukamulirira kuti amuthandize koma yesu khristu anene kuti si kwabwino kunena kuti tiponyere zakudya za ana kwa agalu apopo inali mfundo yoveka bwino ndithu Ndi yomvekeratu kunena kuti anthu a mitundu ina anali agalu, ndipo sichinali chabwino kunena kuti madalitso a ana ake aponyeredwe kwa agalu. Komabe, tikuona kuti analandira chosowa chake, analandira chofuna chake chifukwa cha chikhulupiriro, koma nthawi yawo inali isanakwane. Ndiye tatiyeni tionebe pa 25. kukafikanso pa 26, mayiyo anabwera ndi kugwada pamaso pake nati, Ambuye, ndithandizeni. Iye anayankha kuti, Si bwino kutenga chakudya cha ana ndi kuponyera agalu. Uyutu ndi munthu wopanda chiyembekezo. Uyu ndi mlendo ku malonjezo amene Israeli anapatsidwa chifukwa. Kalikonse kamene kakukhudza ana a Isiraeli, uyuyu akuoneka kuti sakuyenera kutengapo gawo. Kaya kuti tikumbukire kuti nthawi imeneyi zinthu zinali chonchi, chifukwa akufuna kuvumbulutsa nthawi imene zinthu sizilinso choncho. Tatiyeni tione pa Yohane chapter 4 verse 7 mpaka 9. Mayi wina wachisamariya atabwera kudzatunga madzi, Yesu anati kwa iye, Kodi ungandipatse madzi akumwa? Ophunzira ake n'kuti atapita m'mudzi kukagula chakudya. Mayiyo anati kwa iye, Inu ndinu Myuda, ndipo ine ndine Msamariya. Bwanji mukundipempha madzi akumwa? Popeza Ayuda ndi Asamariya sankayanjana. Asamariya ndi gulu la anthu limene Myuda ndi munthu wa mtundu amabwera pamodzi ndipo amene amabadwa anali Msamariya samawerengedwanso kukhala gulu limodzi la ana osankhidwa a Isiraeli. Uyu anali munthu wa mtundu wina. Ndiye tikuona apano kuti panalibe ubale pakati pa anthu amenewa kapena kuti gulu la anthu amenewa, zimene ndi zosiyana ndi nthawi imene Paulo akuvumbulutsa. Ndiye tikamuganizira munthu amene tikuonetsetseratu kuti ndi munthu omvetsa chisoni, ndi munthu opanda chiyembekezo. Pa vesi 22 chapter chomwecho. Palinso mfundo ina imene ikuchitira umboni za nthawi imeneyi kuti ndi nthawi imene Yesu Khristu anabwera kudzatumikira ana a Isiraeli. Inu Asamariya mumapembedza chimene simukuchidziwa. Ife timapembedza chimene tikuchidziwa. Ifeyo, Yesu Khristu kukhala Muyuda, akunenera Ayuda onse kuti iwowa amapembedza chimene amachitani? Amachidziwa. ndiye Mulungu wamkulu. Pakuti chipulumutso nchochokera kwa Ayuda. So chipulumutso chilinso kwa anthu amenewa osati anthu a mitundu ina. Choncho malemba kapena mavesa amene akukamba za kuti anthu ake a Mulungu mu nthawi yakale isanafike nthawi imene Paulo akuvumbulutsa, akukamba za ana a Israeli osati anthu ena chabe. Zimenezi tikuziona pa Mateyu chaputala 1 vesi 21 pamene akunena kuti, Ndipo adzabala mwana wamwamuna, udzabala mwana wamwamuna, udzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Anthu akewo tisangothamangira kuti ndi wina aliyense, chifukwa chipulumutso chochokera kwa Ayuda, kapena kuti chipulumutso ndi cha Ayuda, kapena kuti ana a Isiraeli. Izi zikuchitiridwa umboni pa Mateyu 2 vesi ya 6 pamene akuti, Koma iwe Betelehemu, chigawo cha Yudeya, si ndiwe wamng'onong'ono mwa olamulira a Yudeya, pakuti otsogolera adzachokera mwa iwe. amene adzaweta anthu anga Aisraeli. Anthu anga ndi Aisraeli. Anthu a Mulungu ndi Aisraeli, osati munthu wamba chabe. Ndiye munthu amene angothamangira kunena kuti ichi ndi changa, ichi ndi changa, ameneyoyo kulakwitsa zinthu, sakugawa mawu moyenera. Pamene ukugawa mawu moyenera, umakhala ndi mafunso ndipo mafunso amayankhidwa chifukwa ukugawa motani? Moyenera. So ana a Israeli nthawi imeneyi zawo zinali pabwino. Komano anthu amitundu ayi ndithu. Tikuti nthawi imene Yesu Khristu anabwera. padziko lino lapansi anali kudzatumikira ana ake a Isiraeli, kapena kuti anthu ake a Isiraeli. Umboni umenewo Paulo mwini akufotokoza pa Aroma chapter cha 15 vesi ya 8, Chifukwa kunena zoona, Khristu wasanduka mtumiki wa Ayuda, kuonetsa kuti Mulungu ndi wokhulupirika pa malonjezo amene anachita kwa makolo awo. So, nthawi imene Yesu Khristu anabwera kunali kudzatsimikiza malonjezano amene Mulungu adapanga ndi makolo awo, ana a Israeli. Nchifukwa chake anthu amayenera alandire zonse zimene zidalonjezedwa kwa iwo. Koma vuto ndilotinso pamene nkhani tikuyitambasulabe tiona kuti anthu awa anali anthu owuma mtima ndipo adapitilira kuuma mtima zimene zidapangitsa kuti pakhale kubwera nthawi yatsopano imenenso ili ndi dongosolo latsopano. Ndi mu nthawi imene titi yakaleyi tikuzindikiramo uthenga umene Mulungu akupatsa anthu amenewa. Ndipo uthenga umenewu ndi uthenga wabwino wa ufumu. Anthu ambiri timagwiritsa ntchito mavesi ngati Mateyu 28. 28 omwe akukamba kuti, Mukani, lalikirani kwa mitundu yonse za uthenga wabwino. Koma mitundu yonse imene akuyenera apa kuti ilalikidweyo ndi iti? Komanso uthenga umene akuyenera alalikire, umene amauzidwa kuti alalikire, ndi uthenga uti? So tiona kuti uthenga umene amauzidwa kuti alalikire unali uthenga wa Ufumu. Uthenga wa Ufumu umati chani? Ufumu wayandikira! Lapani, batizidwani. Chifukwa Ufumu umene unalonjezedwa kwa anthu awa unali utayandikira kuti ukhazikitsidwe, ndipo Mfumu ya, uh, Ufumu umenewu, Yesu Khristu, inali kale padzikopo, namachita zozizwa ndi ophunzira ake ngati umboni kuwatsimikizira kuti tayandikaditu mu Ufumu uja. Ndipo anthu amenewa amafunsidwa zinthu monga, Gulitsani zanu zonse, chifukwa mu Ufumu umenewu palibe amene amayenera kusowa. Awa anali malangizo awo molingana ndi nthawi imene anali nkukhala chifukwa cha dongosolo limene Mulungu adaika Ufumu umayenera kuti udze, koma chifukwa cha kuuma mtima kwa anthu amenewa, panapezeka kuti Mulungu afuna ayambenso dongosolo lina. Ndipo dongosolo limeneli likuyamba ndi Paulo mtumwi. Ndipo nthawi imene akuvumbulutsa pamene anamaliza kutiuza kuti tikumbukire kuti nthawi imeneyo zidali chonchi, akuti koma tsopano. Aefeso chapter cha 2 verse ya 13 akunena kuti koma tsopano mwa Khristu Yesu inu amene nthawi ina munali kutali mwabweretsedwa pafupi kudzera m'magazi a Khristu. Akutitu omwe amati akumbukire za nthawi yakaleyi, nthawi inayi iwo adali kutali koma tsopano chifukwa tsopano ndi nthawi ina osati yakale ija. Akuti tsopano abweretsedwa pafupi m'magazi a Khristu. Funso, Chidachitika ndi chani? Mudzakhale nane limodzi nthawi imene ikubwera pomwe tidzaone nthawi yatsopano komanso kuyankha funso kuti chidachitika n'chani kuti pakhale kusintha kumeneko. Zikomo. Ambuye akudalitseni.